Ambrose O'Donovan, iar-Gharda, treabhadh leis, fear atá tagtha chuige féinig ó ghortú droma a tharla de bharr taisme bóthair. Isteach i mbéal an bháire agus dorn curtha leis ansan agus tá sí curtha don líon ansan ag Daithí Casey do Chrócaigh Chill Airne. Cad é mar bhuille buailte anseo ar Raonaithe na Croise. Ach arís eile, Ambrose O'Donovan ábalta dul fríd beirt nó triúr de chosantóirí Raonaithe na Croise gan stop a chur air agus dochreidte go raibh sé ábalta dul ar aghaidh agus an liathróid a chur isteach agus cé a bhí ansin san áit cheart ag an am ceart ach Daithí Casey chun sin a chríochnú san eangach. Ceann eile fachta i lár na páirce ansan, Tony Kernan, an turas so. Seolta isteach fada atá siad ag cloí leis an gcur chuige, fachta aige McConville go diail. McNamee anois. Ah, tá sí curtha don líon aige Michael McNamee! Trí chroch. Ná, dochreidte. Arís eile cé a bhí ann? Oisín McConville. Liathróid ard isteach aige. Súile ar an liathróid. Botún déanta ansin ag na cosantóirí ach an láidreacht a bhí ag Oisín agus ábalta an pas a shleamhnú amach ag Michael McNamee ach an chríoch arís. isteach ansin chuig an eangach. Bhí muid ag caint faoi Chrois Mhic Lionnáin, misneach, agus go raibh siad ábalta b'fhéidir theacht ar ais ag an gcluiche seo. Tá siad ar ais i lár báire agus cluiche ar siúl againn anois, a Bhriain. Tá siad ag déanamh dul chun cinn anois ar Luke Quinn, ceart go leor, Jamie Clarke, Tony Kernan agus tá fear laistigh, seo é, seans anseo, fós os comhair an chúil amach. Curtha isteach íseal agus curtha isteach don líon ansan aige Stephen Kernan agus cúl gan choinne dos na Curaithe. Dochreidte, dochreidte go raibh Stephen Kernan ábalta sin a stiúradh isteach chuig na cúil. Shíl mé go raibh an seans seo caillte ag Raonaithe na Croise. Bhí seans ann ag Tony Kernan, bhí seans eile anseo ag Jamie Clarke scaoileadh leis an liathróid ach Stephen Kernan agus an liathróid íseal isteach chuig an choirnéal. agus cúl do Raonaithe na Croise a chuireann iad chun tosaigh sa chluiche seo. Dochreidte.
Cooper anois. Tacaíocht laistiar aige ó Fionn Fitzgerald. Dáithí Casey agus tá Cooper istigh fós. Tá seans anseo ar chúl Doolan. Trasna anseo go dtí Looney. Gheobhaidh siad an báide ceart go leor. Chris Brady níl sé ach tagtha ar an bpáirc le neomat. Táimid ar chomhtharrac. agus luaigh muid ansin go raibh trí phointe eatarthu, go raibh Eoin Brosnan de dhíth ar an liathróid, liathróid faighte agus an chuireann sé amach ag an Gooch, pasáil trasna na páirce chuig Looney, a ghlacann an seans, buaileann sé an post agus arís eile, cé atá ansin ach Brady chun an seans sin a chríochnú, é ina sheasamh leis féin an dóigh a thagann sé amach aige agus an cluiche seo naoi mbomaite le dhul, tá seans ag duine ar bith, an dá fhoireann, an cluiche seo a bhaint. Beidh sé chúig mhéadar is daichead ón gcúl nuair a bhuailfidh sé an ceann seo. Tógtha gearr aige. Fachta ag Kyle Brennan anseo. Nó Kyle Carragher, ba chóir dhom a thabhairt air. Tony Kernan isteach i mbéal an bháide, Ambrose O'Donovan is Tadhg Mac Cárthaigh ansan istigh. Fachta ag Aaron Kernan! Agus ceann eile fós i gcás na Kernans. Tá ceann ag Stephen, tá ceann ag Aaron anois, do tháinig. Más rud é go raibh muid ag caint fá Aaron níos luaithe, más rud é go raibh muid ag rá go raibh jab le déanamh aige agus súil a choinneáil ar Looney, cé atá ansin sa chearnóg, cé atá ansin i measc na tosaithe chun an seans sin a chríochnú as, b'fhéidir, 20 méadar ar shiúl ón chúl ach Aaron Kernan an fear seo arís, tá sé amuigh ar sleas go mór i ndóigh ansin. chun spás a chruthú dó féin agus críoch iontach. Tá súil is agam go bhfeicfidh muid críoch iontach don chluiche seo anois.